Anna. Gearóid Mac Siacais, Thosaigh mise ag déanamh cluichí in áit thar a bheith aisteach agus mar chuid de mo chúlra déarfaidh mé go raibh mé faoi ghlas ins na blocanna H ó 1976 go dtí 1991 agus is ins na blocanna H is sa phriosún a d'fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge agus don chéad Cúig bhliain den tréimhse go raibh mé faoi ghlas in sa phriosún, bhí mé páirteach in agóid, an agóid pluide, a chríochnaigh le stailc ocrais i 1981. Agus na daoine a bhí ar an agóid, bhí muid ag iarraidh cearta mar cimí polaitiúla, rud a bhí á shéanadh ag rialtas na Breataine ag an am, agus bhí muid ag cuartú aon bhealach, le ár n-aithne mar chimí polaitiúla, cimí poblachtánacha, a thaispeaint agus i measc na mbealaí sin bhí an teanga. Níl mé ag iarraidh a rá go raibh an teanga polaitiúil ach dúinne bhí sé thar a bheith tábhachtach, chruthaigh sé difir idir muidne agus na daoine a bhí dár gcoinneáil faoi ghlas. So, más maith leat, sin an, sin an taobh polaitiúil atá taobh thiar den scéal seo. Dhiúltaigh. Rialtas na Breataine, cead dúinne a bheith ag caitheamh ár gcuid éadaí nó ag léamh leabhar nó ag fáil earraí oideachais agus ábhar áiseanna oideachais agus rudaí mar sin isteach. So, bhí muid faoi ghlas ins na cillíní ceithre uaire is fiche in aghaidh an lae agus ní raibh tada againne agus nuair a deirimse nach raibh tada againne, tugann an focal tada i gcomhthéacs, ní raibh aon rud againne. Ní raibh pinn, ní raibh páipéar. Ní raibh leabhair, ní raibh raidió, ní raibh teilifís, ní raibh foilseacháin. Bhí muid ina luí ar an urlár, ar phíosa sponge ar an urlár ar feadh an chúig bhliain sin. So, déarfá gur cúig bhliain amú as an saol a bhí ann ach i ndáiríre b'é malairt an scéal. Thosaigh daoine ag foghlaim Gaeilge ó bhéal. Agus má tá tú ag iarraidh tumoideachas a fheiceáil ag obair, is dócha gurb é sin an tréimhse tumoideachais is fearr a bhí ann ariamh. Ní raibh aon leabharthaí nó áiseanna nó aon rud mar sin againne. Agus bhí, más maith leat, cineál cliarlathas de dhaoine. Chomh luath agus a d'fhoghlaim duine éigin. méid áirithe Gaeilge, bhog an duine sin ar aghaidh agus bhí an duine sin ina mhúinteoir don chéad ghlúin eile a bhí ag teacht ina dhiaidh. Agus tharla go raibh mise ar cheann de na daoine a d'fhoghlaim Gaeilge réasúnta tapaidh. B'fhéidir go raibh cúlra beag éigin agam ón mheánscoil sula ndeachaigh mé isteach sa phríosún, but ní raibh Gaeilge agam nuair a chuaigh mé isteach sa phríosún. Agus bhí mise i measc na ndaoine, agus i ndiaidh tamaill, Mhothaigh mé go raibh muid gann ar rud éigin a choinneodh an intinn ag obair do dhaoine a bhí ina dhiaidh teanga a fhoghlaim agus ní raibh siad, bhuel, rud an-tábhachtach, bhí siad ag labhairt Gaeilge ach ní raibh aon rud eile le déanamh acu sa Ghaeilge. Agus an córas a bhí againne le an Ghaeilge a fhoghlaim ná go mbeadh daoine ag scríobh na focail go gcloisfidís ar an bhalla.

Agus ansin bhí na bardaí ag bogadh daoine timpeall ó sciathán go sciathán go minic. So d'fhaigheadh daoine na teachtaireachtaí, na ceachtanna Gaeilge ar an balla don chéad duine ag teacht ina ndiaidh. Agus i ndiaidh tamaill gairid bhí an stór focal céarna ag gach duine a bhí ag bogadh timpeall. Agus cheap mise go raibh rudaí eile in easnamh ansin agus bhí mé ag scríobh filíocht agus bhí mé ag scríobh aistí agus ag smugláil iad amach agus píosa grinn ó am go ham nó aor agus rudaí mar sin. Ach ag pointe dúirt mé dá mbeadh rud éigin ann a chuirfeadh cimí eile ag smaoineamh i mo dhéidh agus a bheith ag bogadh amach as an rud atá siad i ndiaidh a fhoghlaim agus an foghlaim sin a chur i bhfeidhm éigint so thosaigh mise ag cur crosfhocal ar na ballaí agus ag cruthú crosfhocal agus ag scríobh leideanna agus ag fágáil sin agus caithfidh mé a rá Is dócha go raibh na bardaí thar a bheith trína chéile ag teacht isteach ag fáil ceacht Gaeilge agus go tobann tá Simplex ar an bhalla anseo agus daoine ag rá. So, cé a bhí ag fáil an buntáiste as sin? Bhuel, lámha san aer, mise a bhí ag fáil an buntáiste because bhí mise ag cruthú i m'intinn an t-am ar fad. Bhí daoine eile ag baint sult as freisin is dócha agus ag foghlaim. Bhuel, faoi dheireadh, I 1981 chríochnaigh an tréimhse agóide sin agus bhí an córas ag dul ar aghaidh agus lean mé ar aghaidh leis sin agus nuair a bhí cead againn fhéin sna hochtóidí le pinn agus a bheith ag scríobh agus rudaí mar sin bhéinn ag soláthar crosfhocal agus a leithéid do na nuachtáin, mar shampla Lá i mBéal Feirste, a bhí ag glacadh le crosfhocal uaim ó am go ham, agus ceapaim fú, b'fhéidir an Irish News, b'fhéidir gur thóg siad ceann ag pointe chomh maith, An Phoblacht, nuachtáin mar sin, agus choinnigh mé ag dul ar aghaidh leis sin. Agus bhí mé i gcónaí ag smaoineamh cad é mar a. chruthaíonn tú áiseanna nuair nach bhfuil áiseanna ar fáil. Bhí cosc iomlán ar an Ghaeilge ins na príosúin suas go dtí i dtreo deireadh na nóchaidí agus bhí cás cúirte againn agus rudaí mar sin ag iarraidh ábhar a fháil isteach. So in easpa sin bhí mise ag dul ar aghaidh agus ag cruthú cluichí agus a leithéid agus bheadh na cluichí sin á n-iompar ó bloc go bloc le cimí eile ag iompar trasna iad. So basically 1991 scaoileadh saor mé as an phríosún agus bhog mé go Gaillimh agus you know athraionn an saol agus b'fhéidir nach raibh an méid céanna deiseanna agamsa bheith ag déanamh rudaí mar seo. Lean mé ar aghaidh i nuachtáin na mic léinn ins an ollscoil ar feadh tamaill ach sa deireadh déanfaimid cineál fast forward agus fostaíodh mé ag Glór na nGael thart fá dhá mhíle is a cúig agus is comórtas pobail é Glór na nGael do ghrúpaí Gaeilge agus tá gnéithe eile in obair Ghlór na nGael anois chomh maith. Oibríonn siad le clubanna Chumann Lúthchleas Gael agus oibríonn siad le teaghlaigh agus rudaí mar sin chomh maith. Agus ceann de na rudaí a bhíonn in easnamh go minic ag grúpaí pobail nuair a bhí siad ag caint faoi an obair fhada a bhí ar siúl acu, nach raibh áiseanna acu. So thosaigh muid ag smaoineamh faoi seo arís, cad iad na háiseanna atá ann agus gearán go minic atá ann do mhionteanga ná go bhfuil sé éasca go leor i mórtheanga mar an Bhéarla a bheith ag cruthú rudaí because tá scálaí mór i gceist ansin ach nuair atá tú ag caint faoi pobal atá níos níos lú agus ansin taobh istigh den pobal atá níos lú na daoine a bhfuil suim acu i gcluichí agus a leithid tá sin níos lú arís so tá tú ag caint faoi fíor fíor mhionlach de daoine agus tá costas agus rudaí mar sin i gceist le le rudaí mar sin a chruthú nó a dhéanamh. Ach thosaigh muid i nGlór na nGael ag amharc ar cad iad na cluichí a chuirfeadh daoine ag labhairt. So, níl mé ag caint faoi an teanga agus saibhreas teanga nó aon rud mar sin, rudaí atá an-an-tábhachtach, but tá mé ag caint faoi rud sóisialta. Cad é mar a chuireann tú daoine i grúpa le chéile, ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga oibre nó teanga spraoi nó teanga sóisialta, seachas a bheith ag caint faoi rudaí acadúla an t-am ar fad. So thosaigh muid ag amharc ar an cluiche seo atá ina luí ar an urlár ansin os bhur gcomhair, Scrabble. Agus d'oscail muid plé leis úinéirí an chóipchirt den chluiche Scrabble agus thóg sé píosa fada ach sa deireadh, Tharla go raibh duine éigin ag obair leis an comhlacht Tinderbox agus bhí an-spéis aige ins na píobaí uilleann agus is as bunadh na Sasana é but bhí an-spéis aige sna píobaí uilleann agus tríd sin bhí cineál bá aige don Ghaeilge so rinne sé cás dúinne le úinéirí an chóipcheart agus fuair muid cead an leagan sóisearach nó junior scrabble mar a chuireann siad air a thabhairt amach agus rinne muid sin thart fá deich mbliana ó shin. Agus dhá bhliain ina dhiaidh sin bhí an cead faighte againne don don cluiche clasaiceach mar a chuireann siad air, an gnáthchluiche scrabble. So bhí obair i gceist leis sin a dhéanamh. Bhí orainne minicíocht. litreacha a aimsiú. Tá sin iomlán difriúil ó Bhéarla nó ó Fhraincis nó aon teanga eile. Bhí orainn a fháil amach cé mhéad a agus e agus e fada agus rudaí mar sin a bhí ann agus ansin cineál road test a dhéanamh de sin because bhí daoine ag rá ó tá an iomarca litir a ann nó tá an iomarca litir H ann agus bhí orainn a bheith cinnte Cé go raibh an mhinicíocht den litir H, mar shampla an séimhiú, go raibh sin thar a bheith coitianta sa teanga, nach raibh an iomarca acu ann a chuirfeadh stop leis an chluiche láithreach. Agus sílim an foirmle atá againn anois, an meascán focal atá againn ansin, tá sé réasúnta. Cén chaoi a ndéanann tú sin? Bhuel, thóg muid téacsanna a bhí, níl 'fhios agam anois, ní cuimhin liom anois cé mhéad míle, míle focal a bhí againne. Chuir mé sin tríd an ríomhaire agus bhí daoine ag rá, bhuel, tá chun comhairimh iad anois. Bhí bealach cliste é a dhéanamh. D'athraigh mé gach litir 'a' go dtí comhartha ceiste agus dúirt Word liom cé mhéad athraithe a bhí déanta so ansin bhí a fhios agam láithreach cé mhéad litir 'a' a bhí ann. D'athraigh mé na b's go dtí ponc agus d'inis Word domh láithreach cé mhéad. So bhí muid ábalta an minicíocht litreacha oibriú amach tríd an bhealach sin agus mar a tharla sé tháinig muid ar ais go dtí sin. I mbliana nuair a bhí muid ag obair ar chluiche eile atá ag teacht amach roimh an Nollaig atá beagáinín cosúil le is cluiche litrithe eile atá ann Focal Fada an t-ainm a bheas air agus ní oibríonn sé sin ar mhinicíocht na litreacha per se, oibríonn sé ar mhinicíocht an chéad litir agus an litir deireanach agus ní fhaigheann tú ach roinnt céad litreacha agus roinnt litreacha deireanach agus caithfidh an imreoir an lár a líonadh amach. So mar shampla má tá S agus G agat thiocfadh leat you know seadóg nó pé rud eile ann but thiocfadh leat rudaí sióg agus you know bealaí mar sin le focal níos faide a chruthú. So sin go breá. Lean muid ar aghaidh agus d'fhoilsigh muid an Scrabble sin inár n-ainm féin, inár mbrand féin, leis an cóipcheart agus gach rud ceadaithe againne agus d'imigh sé an-an-tapaidh ó na seilfeanna. Bhí díolachán, bhí ráchairt an-mhór. Bhí an chuma air go raibh na Gaeil amuigh ansin ag fanacht ar rud mar seo le fada agus is dócha go raibh because bhí fíor-easpa cluichí. So chuir muid cineál hit list beag le chéile ansin ag rá cad iad na cluichí móra idirnáisiúnta eile go dtiocfadh linn a bheith ag obair air agus roghnaigh muid Monopoly agus roghnaigh muid Trivial Pursuits agus na cluichí cosúil leis sin, Cluedo agus a leithéidí sin agus thosaigh muid ag plé le Monopoly. Now, má bhí uilleann, píobadóir uilleann againne in Scrabble, ní raibh aon chara againne le Monopoly agus. And then mar a tharla sé, bhí an lad seo go raibh muid ag plé leis, mhothaigh mé nuair a bhí muid trasna ar cuairt go dtí Londain go raibh sé beagáinín frith-Gaelach agus cheap sé nach mbeadh aon éileamh ann don cluiche agus nach raibh sé chun a chuid ama a chur amú agus ansin chuir sé cineál constaic inár mbealach agus dúirt sé go mbeadh orainne na cearnóga ar fad a dhíol agus go raibh siadsan chun an brabús a ghlacadh as na cearnóga. Plus an ceadúnas agus ní raibh sin chun a bheith ag obair amach bhí sé thar a bheith. Chuir muid go leor ama ann ag iarraidh seo a dhéanamh. Go dtí b'fhéidir dhá bhliain nó mar sin ina dhiaidh sin agus leithscéal eile a bhí acu ar ndóigh ag an am ná go raibh an díolachán ar an leagan Gaeilge de Scrabble ina dhiaidh impact a dhéanamh ar díolachán an chluiche Scrabble Béarla agus go raibh siad beagáinín buartha. go raibh an cluiche Monopoly a bhí á dhíol acu in Éirinn, go mbeadh damáiste déanta do díolachán mar gheall ar ár leagan, rud a bhí an-mhaith dúinne. Chuir sé spreagadh dúinne go raibh muid chun leanúint ar aghaidh le seo. So lean muid ar aghaidh leis agus ansin tháinig cara sa chúirt, tháinig Poncánach seachas Sasanach isteach insa, insa comhrá agus. Dúirt an fear as Meiriceá seo, bhuel, sure, ní fheicimse aon fhadhb, má tá an t-airgead agaibh, cad chuige nach, you know. So, lean sé ar aghaidh agus thosaigh muid ag cuartú áiteanna le cur ar an bord. Agus seo an áit go mbíonn teannas i gcónaí. Cad chuige nach bhfuil mo sráid chomh tábhachtach le sráid mo chomharsan and so. So, seachas a bheith ag dul le sráideanna, phioc muid amach na háiteanna is áille sa tír agus bheadh trí charraig mhór agus trí fhoirgneamh mór agus. Mar a tharla sé sa tír seo bhí trí áit parlaiminte againn, ceann ó thuaidh, ceann ó dheas agus teach in Áras an Uachtaráin agus rudaí mar sin, you know. Agus thóg muid an cluiche sin amach thart fá dhá bhliain ó shin. Agus tá abairt i mBéarla faoi busanna, go mbíonn tú ag fanacht ar bus amháin agus go dtagann péire. Agus mar a tharla sé, fad is go raibh muidne ag ullmhú ár gcluiche Monopoly, bhí Monopoly féin, i ngan fhios dúinne ag ullmhú a gcluiche Monopoly trí Ghaeilge freisin. Agus mí nó dhó ina dhiaidh dúinne ár gceann a fhoilsiú, d'fhoilsigh siad leagan Gaeilge de Monopoly i nGaillimh. Bhí sin go maith. Níl muid buartha faoin chomórtas. Tá ár gcluiche ag díol agus tá a gcluiche ag díol. Cad is tábhachtach faoi sin ná go bhfuil daoine ag ceannach. cluiche trí Ghaeilge. Sin an rud, níl aon comórtas ann dúinne, tá muid ag iarraidh stuff a chur amach. So bhog muid ar aghaidh ansin go dtí an chéad rud eile a thosaigh muid air agus dúirt muid bhuel ok, beidh muid ag fanacht fada anseo ar an chluiche Trivial Pursuit nó a leithéidí sin teacht amach, tosóidh muid ag cruthú ár gcluichí féin, iomlán nua, déanta as an nua agus bhí muid ag iarraidh cluiche oideachasúil a chruthú. nó cluichí sóisialta a chruthú go mbeadh an t-oideachas i bhfolach áit éigin in sa chluiche. Má téann tú isteach go dtí seomra ranga le páistí agus má deireann tú OK táimid chun suí síos anois agus cuid gramadaí a dhéanamh bhuel cloisfidh muid an groan anseo i ndáiríre but má deireann tú táimid chun cluiche a imirt anseo agus tarlaíonn sé go bhfuil rud éigin litriú nó gramadaí nó rud éigint mar sin taobh istigh ann oibríonn sé so Bhí muid ag amharc ar an chluiche Scrabble. Agus cluiche mór eile atá ann ná Ludo. But níl aon teanga in sa cluiche Ludo i ndáiríre. It's chance ar fad atá ann. Caitheann tú dísle, faigheann tú cúig, bogann tú cúig chearnóg ar an bord. Ach bhí mise a' rá más féidir liom teacht suas le rud éigin atá leath bhealach idir, an Ludo, rud atá thar a bheith coitianta, agus an Scrabble, rud ina bhfuil litriú agus agus foghlaim agus rudaí mar sin i gceist. Bhuel, ansin b'fhéidir go mbeadh formula maith againne anseo? So, chruthaigh mé an cluiche crannóg. Now, níl sample agam anseo faraor de chrannóg inniu, ach an rud atá in crannóg ná go bhfuil eh. ocht. dísle, agus is dísle faoi leith iad. Tá dá thaobh déag ar gach dísle. Tá ocht dísle insa chluiche so tá nócha sé litir insa minicíocht. Insa chluiche Scrabble tá céad litir so tá gach rud bunaithe ar minicíocht céad litir. Insa chluiche Crannóg tá gach rud bunaithe ar minicíocht as nócha sé litir so tá sé an-cosúil leis an minicíocht de Scrabble. Ach tá difir mór amháin ann. Insa cluiche Scrabble agus tá mála agus tá tíleanna ansin más mian le aon duine focal a chruthú anseo. Tá tú ag ithe as na litreacha an t-am ar fad. Faoi dheireadh an chluiche níl aon litreacha fágtha agat. Insa cluiche Crannóg nuair a caitheann tú na hocht ndísle amach caitheann an chéad imreoir eile na dísle céanna amach so tá an minicíocht De nócha sé litir i gcónaí ann. Níl aon litreacha á chailliúint leathbhealach tríd an gcluiche. Rud a chiallaíonns gur nach gcailleann imreoirí muinín iontu féin, nach gcailleann siad misneach. Tá siad ag rá, Bhuel, beidh mé ábalta focal a dhéanamh ag deireadh an chluiche chomh héascaí agus atá mé ag tús an chluiche. Agus an tslí go n-oibríonn an cluiche ná má chaitheann tú amach na hocht ndísle, Tá ocht litreacha i gcónaí ar barr an dísle agus déanann tú an focal is faide as na litreacha sin. Má déanann tú focal sé litir, bogann tú sé spás ar an mbord atá beagáinín cosúil le bord lúdó. An taobh teanga atá ann, because tá na cluichí seo ar fad, is teanga bunaithe nó oideachas bunaithe go pointe, an taobh teanga atá ann ná go gcaithfidh daoine a bheith ag smaoineamh, go gcaithfidh siad a bheith ag rá, Seo na litreacha os mo chomhair, cad is féidir liom a dhéanamh leo? Agus nuair a chonaic muid go raibh an cluiche sin ag obair, agus tá mé a rá go raibh sé ag obair, bhuaigh sé duais Léargas, sin an gradam do teangacha Eorpacha in 2016, bhuaigh sé an gradam sin, tá cead an branda Léargas a chur ar an bhosca mar shampla. Chonaic muid go raibh an cluiche ag obair go maith agus go raibh daoine ag baint sult as. So, thóg mé na dísle as an chluiche agus rinne mé dá set dísle de dathanna difriúla agus tá siad ar fáil i mbosca ana-bheag anois. Tá sé dísle déag insa bosca, dearg agus bán. Imreoir amháin ag caitheamh amach dísle dearg, imreoir eile ag caitheamh amach na dísle ceannann céanna ach bán. agus tá siad ag imirt in aghaidh a chéile gur féidir cé mhéad focal gur féidir leat a chruthú as an 8 litir seo nó cé a dhéanfas na focail is mó as na litreacha seo agus ar aghaidh mar sin agus bíonn comhrá agus bíonn craic agus bíonn spraoi ach an rud is fearr b'fhéidir faoin chluiche sin ná níl aon am i gceist ann má tá tú tuirseach den chluiche i ndiaidh 10 nóiméad bogfaidh tú ar aghaidh go dtí rud éigin eile whereas le Monopoly agus rudaí mar sin tá tréimhse ama i gceist le sin a dhéanamh.

agus foghlaimeoirí ag baint sult as sin. So cluiche eile a bhí muid a' forbairt ná is cineal cluiche snap atá ann agus spraoi le huimhreacha atá ann. Tuigeann sibh? Agus dúradh liom gan a bheith ag caint faoin teanga. So obviously sin an cineal cúlra. But tuigeann sibh ins an Ghaeilge go bhfuil bealaí éagsúla le comhaireamh a dhéanamh. So tá 1, 2, 3, 4, 5 agus tá an chéad, an dara, an tríú. Tá duine, beirt, triúr agus ar aghaidh mar sin. So, uaireanta cuireann sé sin foghlaimeoirí trína chéile. Níl siad, tá siad cosúil le anuas aníos an tíos suas agus rud mar sin. B'fhéidir go ndéanfaidh mé cluiche ar suas síos anuas aníos ar ball. But bhí muid ag iarraidh cluiche a dhéanamh ina mbeadh na difríochtaí insa comhaireamh ar fáil. So, tá. 5 paca Snap anseo agus tá na pack snap ar na modhanna agus na córais comhairimh éagsúla ansin agus sin an-an-úsáideach don teach nó do scoileanna agus táimid i gcónaí ag iarraidh le cuidiú COGG rudaí a chruthú do scoileanna ach táimid ag iarraidh go mbeidh siad ábalta leathnú amach taobh amuigh den seomra ranga go dtí rud sóisialta agus gur féidir le, you know, tuismitheoirí nó daoine ní, deartháir nó deirfiúr níos sine a bheith ag súgradh le páistí níos, níos óige agus ah, so in sa pack sin faigheann tú cúig pack snap ansin. Agus cluiche eile a thug muid amach i mbliana ah, do, do daoine eile, do fear darbh ainm Séana Mac Gabhann agus bhí Séana, ag iarraidh cluiche a cruthú agus is maith liom an ceann seo now mise a rinne an ealaín dó so sin tuige gur maith liom é right but but bhí bhí seisean ag moladh rud éigin ar téama spás ansin so bhí muid ag iarraidh rud a bheith a bheith difriúil agus so tchí sibh ansin you know tá an an green chorus ansin mar mar rud insa chúlra Ní ceist na spás atá anseo, ar ndóigh, but le aon cluiche tá tú Tá rogha agat nuair atá tú ag cruthú cluiche. An mbíonn na himreoirí ina suí ansin ar a aonar gan aon idir idir bheartaíocht le imreoir eile, b'fhéidir cosúil le cluiche fichille nuair a nach bhfuil mórán really eadarthu ach stánadh mar a bheith ag stánadh ar nathair. Am nó mind games so to say? Nó an mbíonn comhrá ag dul ar aghaidh? So in sa sa chluiche seo bhí muid ag iarraidh go mbeadh an setting féin ann le gluaiseacht. So tá na himreoirí ag iarraidh píosaí imeartha a bhogadh timpeall an bord go dtí an sprioc which in sa chás seo tá sé ag pilleadh ar ais ón spás go dtí an domhan seo. Ach níl aon baint le spás per se insa chluiche. Is turas atá ann. So odyssey gramadach atá ann. Tá na ceisteanna ar fad. bunaithe ar ar ghramadach agus is saghas athrá nó repetition atá ann. Tá foirmiúlaí ansin faoi uimhir iolra, faoi ghinideach, faoi baininscneach, rudaí mar sin, rudaí b'fhéidir atá deacair uaireanta do mhúinteoirí scoile nó do thuismitheoirí b'fhéidir a bheith ag mhíniú do duine atá ag foghlaim an tarna teanga seachas duine atá tógtha le Gaeilge. Agus seachas a bheith ag iarraidh am a caitheamh ag míniú seo é, mar chluiche. So sin an cineál sprioc atá againne leis an ceann sin. Cluichí do páistí, sin rud amháin. Ansin tá cluichí do daoine fásta. Because mar a dúirt mé, an sprioc a bhí againne ná go mbeadh cineál spraoi ann. Now, is féidir a rá go bhfuil an Scrabble agus an Monopoly, tá siad tras, aoiseach, Is féidir duine d'aon aois a bheith ag imirt cluichí mar sin but uaireanta insa ciorcal comhrá mar shampla agus you know seo ag caint faoi obair pobail go minic insa ciorcal comhrá nó insna ranganna nuair atá cuid Gaeilge ag duine ní b'fhéidir nach bhfuil a dhóthain acu go bhfuil siad muiníneach agus líofa. Caithfidh tú a bheith ag cruthú rudaí gur féidir leosan a bheith ag imirt agus tá cluiche eile agam anseo. Is féidir liom seo a chur timpeall anois i gceann bomaite agus má tá spraoi le huimhreacha ansin, seo cluiche spraoi le brí agus tá sé beagán cosúil leis an cluiche charades ach in charades, má thuigeann sibh an cluiche sin, Piocann duine éigin suas an cárta, amharcann siad air agus déanann siad aisteoireacht gan aon focal ar chor ar bith a rá, níl cead acu aon focal a rá. Bhuel, ní mór an feidhm leis sin má tá tú ag iarraidh teanga a theagasc nó daoine a chur ag caint. So d'amharc mé air an bhealach eile agus dúirt mé, cad é mar a chruthaímid cluiche ina mbeidh air an duine a bheith ag labhairt nó nach mbeidh cead ag an duine a bheith ina shuí stum agus gan focal ar bith a rá agus seo an cluiche Spraoi le Brí. Piocann siad suas cárta. Tá sé téama, sé cárta éagsúil, sé pack cárta éagsúil gabh mo leithscéal. Piocann siad suas téama agus tá 60 soicind acu le pé rud atá ar an chárta a mhíniú ina bhfocail féin, gan an focal a úsáid. Níl cead acu a bheith ag aisteoireacht, níl cead acu a bheith ag you know, rudaí mar sin. Caithfidh siad a bheith ag labhairt. So, má tá an 60 soicind róghairid, Is féidir rialacha tí a chur i bhfeidhm agus níos mó ama a thabhairt do daoine. Ní hé go gcaithfidh 60 soicind a bheith ann, but an rud faoi an 60 soicind ná go gcoinníonn sé an ghluaiseacht agus go gcoinníonn sé daoine ag smaoineamh agus caithfidh siad a bheith ag smaoineamh ar a gcosa agus sin an rud tábhachtach faoin chluiche. So cuirfidh mé an ceann seo timpeall má tá aon duine ag iarraidh amharc air, más maith leat. Agus in sa chluiche sin, mar shampla, Tá an sé théama atá ansin, tá briathar, tá ainmfhocal. But rud eile atá ann ná seanfhocail agus tá réimse maith seanfhocal ansin. Agus tá cluiche eile, bhí mise ag éisteacht le mo pháistí go minic ag tiomáint ar scoil ar maidin agus ceann de na cluichí is mó gur mhaith leo ar an raidió ar maidin ná 60 soicind agus taobh istigh de 60 soicind bhí orthu cúig rud a rá go bhfeicfeá sa chuisneoir, ceithre rud go bhfeicfeá. i seomra codlata, trí rud go bhfeicfeá sa ghairdín, blah blah blah agus bhí sé ag rith agus bhí daoine ag iarraidh an céad punt nó céad euro a bhuachaint ar an raidió gach maidin. So sin a rinne mé, chuir mé an leagan Ghaeilge de sin isteach chomh maith agus cé mar a agus ní art, ní moladh dom féin é, is maith le páistí an cluiche because tá siad ag smaoineamh agus i gcónaí ag smaoineamh. Táimid fós ag bogadh ar aghaidh le cluichí a fhorbairt. I mbliana tá réimse deas nua cluiche ag teacht amach. Ó Ghlór na nGael agus tá stuif Ghlór na nGael ar fáil ar údar ponc ie UDAR ponc ie Tá stuif de mo chuid féin á fhorbairt agam chomh maith agus tá siadsan ar fáil ar ar údar ponc ie agus ar Cluiche C-l-u-i-c-h-e dot ie Níl a fhios agam tuige go roghnaigh mé an focal cluiche but mhothaigh mé gur gur ainm deas é do suíomh idirlín atá ag díol cluichí agus Tá cluiche nua againne i mbliana ag Ciarán Mac Gabhann, luaigh mé é níos luaithe ansin, Focal Fada, ina bhfuil an chéad litir agus an litir deireanach ann. Tá focal eile atá muid i ndiaidh a dhéanamh i gcomhpáirt le Alasdair Mac Aindreasa atá ina chónaí i nGaillimh agus bhí concept aige go mbeadh cluiche ann faoi na condaetha go mbeadh eolas ann faoi na condaetha so tá an cluiche sin ann agus tá cúpla míle ceist éagsúil bunaithe ar na condaetha agus na cúigí. Beidh sin amach roimh an Nollaig Fios Feasa a bheas ar sin. Tá cluiche Bingo Gluaisteán nó más maith leat Bingo Bingo Bóthair atá air atá forbartha ag Alison McCormick agus. Is ea, go minic nuair atá na tuismitheoirí ag tiomaint, nó b'fhéidir múinteoir scoile ag tiomaint bus go Turas go dtí an linn snámh nó cineál rud mar sin, go mbíonn geic geic geic ar siúl i gcúl an ghluaisteáin agus na páistí ag troid. So leis an cluiche bingo bóthair. Tá cártaí bingo ann. Tá focail ar gach cárta, ar gach pictiúr. But tá réimse pictiúirí éagsúla. So mar shampla thig leat gluaisteán, garda, bosca poist, duine le rothar, rudaí cosúil leis sin agus. Sin a choinníonn páistí ciúin ar thuras. So, tá téama baile agus tá téama faoi an tuath insa chluiche sin chomh maith agus arís tá sin ag teacht amach roimh an Nollaig. Agus ar ais go dtí na aoisghrúpanna níos óige arís, tá cluiche amháin eile atá ag teacht amach againne roimh an Nollaig agus is cluiche líon an bhearna agus tá deich gcárta mór, réasúnta mór, maignéadach. agus ar gach cárta tá fiche trí focal. Tá litir amháin ar iarraidh as gach focal so ar ndóigh tá litir amháin den aibitír ar iarraidh as gach focal agus tá aibitír tíleanna beaga maignéid an méid céanna le tíleanna scrabble nó mar sin agus tá bearna in gach litir go gcaithfidh na foghlaimeoirí nó na páistí a bheith ag líonadh isteach so tá réimse ansin. So cá téimid ina dhiaidh seo? Bhuel mar a dúirt mé, Tá forbróirí cluichí eile amuigh ansin, ba mhaith linne tacaíocht a thabhairt do daoine a bhfuil smaointí acu fé chluiche a fhorbairt, b'fhéidir nach bhfuil d'acmhainn acu an rud a thabhairt i gcrích. Táimid i ndiaidh é sin a dhéanamh tríd Glór na nGael le cúpla bliain anuas, an rud a thabhairt ó bunsmaoineamh, forbróir, ar aghaidh go dtí an tarchur críochnaithe nó an táirgeadh críochnaithe, gabh mo leithscéal. Táimid sásta leanúint ar aghaidh leis sin agus táimid ag obair chomh maith, tá súil agam, níos mó rudaí leictreonach a dhéanamh nó ní Tá 's agam go mbeidh tuismitheoirí amuigh ansin ag rá ná fan den gadget but an cineál rud leictreonach atá muid ag caint faoi ná cluichí ina bhfuil litriú nó cuid de na concepts atá anseo a aistriú isteach go dtí either app nó nó cluiche a sheasfadh ina aonar nó standalone cluiche leictreonach. Thug muid amach an chéad rud leictreonach. i ndáiríre anuraidh. Tá sé amuigh ansin, an teidí, b'fhéidir go bhfaca sibh an teidí as Gaeilge agus tá tá teidí ábalta trí chanúint a labhairt, tá réa tríocha nó mar sin focail éagsúla agus seacht rann agus dánta in sa trí chanúint ann agus an fuaimrian, na fuaimrianacha atá ansin, bhí siad ar fad déanta ag páistí Gaeltachta. So tá fíor, tá siad difriúil b'fhéidir ó duine éigin a bheith ag léamh amach rud nach raibh ina chroí acu. So na rannta atá ag na páistí tá siad an-mhaith ansin you know agus tá feidhm leo. So tá muid ag súil go mbeidh rud éigin eile cosúil le sin againne. Tá an Teddy go maith, tá réimse leathan ann but cheana féin tá daoine ag teacht ar ais chugainn ag rá, Cad faoi, cad faoi, you know, amhrán, mar shampla, dá mbeadh amhrán á chanadh ag duine le blas dúchasach, bheadh sin go maith freisin. So táimid ag obair ar rudaí mar sin. Ar ndóigh, mar tá aon dream eile, táimid teoranta ó thaobh acmhainní agus airgid agus a leithéid ach is rud neamhbhrabúsach atá ar siúl againne in sa chaoi, aon airgead a thaganns amach, tá brabús ann, ar ndóigh. But aon brabús a thaganns amach as tá sé ag dul isteach ins an chéad rud eile agus cé go raibh muid maoinithe agus ana bhuíoch as an maoiniú a fuair muid tríd Foras na Gaeilge agus go háirithe tríd COGG leis na cluichí a thabhairt amach tá cuid cluichí déanta againne i nGlór na nGael agus agam féin nach bhfuil maoinithe ar chor ar bith. Tá muid ag dul sa tseans sa margadh ag iarraidh rud éigin a thabhairt amach as ár acmhainní féin nó as an acmhainn atá ina dhiaidh ciorclú ó chluichí eile cosúil le seo. So, cuireadh a thabhairt d'aon duine a bhfuil smaointí acu, tar chugainne le bhur smaointí má cheapann sibh gur féidir linne cluiche nua a fhorbairt as an smaoineamh. B'fhéidir go n-athróidh muid é beagáinín le linn an chomhrá, tá sin go breá freisin. But rud eile a mholfainn daoibh, má tá cluichí de dhíth, agat sa teach le páiste nó aon rud mar sin, bhuel, bain triail as na cinn Gaeilge, tá siad anseo, tá siad an-an-áisiúil agus chomh maith leis sin tá siad mar chuid den phróiseas normalú, tá daoine ann ní mhaith leo an focal normalú but you know an normalú nó an lárnú don teanga b'fhéidir, teagasc normalú, gur féidir le daoine a rá.